Malien cɛ ni muso denmisɛn ni maabakɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn nin wagati na mali kɔnɔ mali kɔ kan k'a jira aw la k'a fɔ k'aw sɔrɔlen don nouvelle expression jabaranin na ni an ka kɛnɛya bulon kɛnɛ sigilen bi an n'an ka dɔgɔtɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛn'a tɔgɔ a jamu ani a jɔyɔrɔ a bɛna o fɔ an ye dɔgɔtɔrɔ aw ni sɔgɔma bɛɛ kɛnɛ An sira hɛrɛ la ala k'an tilen hɛrɛ la ne ye docteur tarawele abulayi docteur abulayi kisima tarawele ne ye chef de service ye sikaso dɔgɔtɔrɔsoba la donc service ne ye cardiologue ye cardiologue de ye mɔgɔ min bɛ cœur furakɛ ani dusukunbanaw ani bana wɛrɛ minnu bɛ cœur sira fɛ n ye cardio-pédiatre fana ye o fana ye dusukun dimi bɛ den minnu na an bɛ ninnu fana lajɛ ok dɔgɔtɔrɔ o diyara an ye ɛɛ dɔgɔtɔrɔ an bɛna e ɲininka ɲininkali fɔlɔ min na ɛɛ bana dɔ de bɛ yen n'o bi n'a cayalen don mali kɔnɔ kosɛbɛ ni nansarakan na n'u b'a wele ko hypertension dɔgɔtɔrɔ ne ko hypertension yɛrɛ o mun de don bana sugu jumɛn de don i bɛ se k'i da don a la dɔɔni k'a walawala yan ok bɛngali i ka nin ɲininkali in diyara n ye bɔn hypertension ni tubabu k'o ma ni bamananw yɛrɛ k'o ma ko joli cayabana mais en réalité joli cayabana tɛ mm-hmm. eh, joli bɛ circuler eh, mɔgɔ farikolo la mm-hmm. ni pression dɔ de mm-hmm. donc ni joli eh, hakɛ yɛlɛna ka tɛmɛ o pression kan ka tɛmɛ a dan kan a bɛ fɔ o de ma ko hypertension mais an ka faamuyali la maa caman t'a dɔn a bɛ kɛ caman kɔnɔ ko joli cayabana don sinon joli cayabana tɛ joli bɛ circuler pression min na donc n'a yɛlɛnna ka tɛmɛ a dan kan u k'o de ma ko hypertension mm-hmm. donc o hypertension mm-hmm. eh, fɔlɔfɔlɔ bana dɔnnen tun tɛ parce que u b'a fɔ fɔlɔ ko faamaw tun ka bana don mm-hmm. mais an yɛrɛ ka jateminɛ na sisan hypertension faama ko t'a la fantan ko t'a la a kɛlen bɛ bɛɛ ka bana ye bana min fana don a bɛ se ka denmisɛnnin minɛ komi a bɛ se ka mɔgɔkɔrɔba minɛ cogo min n b'a dɔn an filɛlibagaw ni an lamɛnbagaw bɛna faamuyali belebele sɔrɔ nin na dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa n'an ka ɲininkali filanan ye hmm. ne ko ɛɛ hypertension bɛ dɔn mɔgɔ la cogo di hypertension a bɛ dɔn mɔgɔ la cogo min na mhm. fɛn dɔ de b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko symptôme mhm. symptôme o ye mun ye ni tension bɛ mɔgɔ minnu na n'i y'a jateminɛ a ka ca a la fɛ mhm. i b'a sɔrɔ tuma bɛɛ i kunkolo b'i dimi donc maa o maa bɛ yen k'i ni kunkolodimi tɛ ban

o fana ye hypertension signe dɔ ye mm-hmm. signe wɛrɛ fana bɛ yen a f'o ma ko eh, eh, eh, céphalée mm-hmm. céphalée ye kunkolo dimi gɛlɛn mm-hmm. kunkolo yɛrɛ dimi yɛrɛ tɛ nɔgɔya fewu tuma bɛɛ i kunkolo b'i dimi n y'o fɔ cogo min signe wɛrɛ fana bɛ yen a f'o ma ko épistaxis o ye nun bɛ ci donc dɔ bɛ yen a tension bɛ dɔn don min i b'a sɔrɔ nun cira joliba bɛ sin ka bali ka bɔ o fana y'a signe dɔ ye hmm. signe wɛrɛw fana bɛ yen olu bɛ i sigilen dibi bɛ se ka to ka don i ɲɛ kɔrɔ ten ka sin ka fɛnw kɛ fila fila i ɲɛ kɔrɔ n'i y'o fana jateminɛ o fana ye hypertension signe dɔ ye signe wɛrɛ fana bɛ yen n'i bɛ taama n'i ninakili bɛ degun a komi hali ka bɔ ne ka biro da la sisan ka se escalier la i b'a sɔrɔ ninakili degunna o fana ye hypertension signe dɔ ye donc signe caman caman bɛ hypertension na mais bana min don a fɔ o ma ko c'est une maladie silencieuse ne hakili o de y'i ka débat yɛrɛ gɛlɛman yɔrɔ maladie silencieuse kɔrɔ ye di a bɛ se ka san caman kɛ i la ka sɔrɔ a ma i ma bɔ a kalama ko fɛn b'i la dɔw yɛrɛ ta bɛ yen a bɛ dɔn don min ko tansɔn b'i la don min o b'a sɔrɔ i fankelen sara ou bien i ye crise cardiaque kɛ o de y'a to a bɛ fɔ a ma ko de tueur silencieux ye tueur silencieux de bana bɛ mɔgɔ faga ka sɔrɔ i ma bɔ fɔ d'accord dɔgɔtɔrɔ o diyara an ye an lamɛnbagaw n'an filɛlikɛbagaw an bɛna ja dɔ yira u la an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ bon donc an bɛ cardiologie la i ka sɔrɔ sɔgɔmada in na bi an bɛna kuma fɛn min kan o de ye hypertension ye donc hypertension komi bɛɛ b'a kalama fɔlɔfɔlɔ o bana tun a man ca mais sisan an ye min jateminɛ bɛɛ kɛlen don tension ba tension tigi ye donc tension bi duguba kɔnɔ a bɛ burusi kɔnɔ a bɛ faama minɛ a bɛ faantan minɛ dɔnku sisan wulikajɔ ye min ye sɔgɔmada in na o ye k'a fɔ mɔgɔw ye hypertension yɛrɛ ye mun ye hypertension bɛ sɔrɔ cogo di ani hypertension a bɛ se ka kasara jumɛn se mɔgɔw ma ani est-ce que furakɛli b'a la wa dɔnku o kibaruya minnu bɛ yen an b'a fɛ k'o fɔ an balimaw ye sɔgɔmada in na et puis n'a bɛ se ka kunbɛn cogo min fana an b'o fana kunbɛn cogo fɔ mɔgɔw ye dɔnku sɔgɔmada in na tansɔn bɛ ta ni technique dɔ de a f'o ma ko brassard donc brassard manuel bɛ yen électronique bɛ yen nin brassard électronique bɛ yen an bɛ ka nin cɛ in tansɔn ta sɔgɔmada in na ne b'a la a ye misisiriri bɔ sisan fɛn duuru o ko yɛlɛla kosɛbɛ fo k'a tɛmɛ dan kan dɔnku appareil kelen yɛrɛ fana bɛ yen y'o foto ta ka ban o fana ye scope ye o y'a ye o ye moniteur o b'a ta miniti duuru miniti duuru i bɛ se k'a programmer miniti tan o miniti tan a bɛ se ka tansɔn ta o y'a ye banabagatɔ minnu dalen don dɔgɔtɔrɔso la mais minnu bɛ na consultation gansan na o nin tansɔn talan ye donc i b'a data électronique bɛ a fɔ nin ma électronique et puis c'est fiable parce que dɔw fana bɛ yen o ye manuel nin c'est électronique mais c'est beaucoup plus fiable actuellement nin de bɛ utiliser donc nin ye nin tansɔn ye sɔgɔmada in na an n'an tilara sisan an bɛ brassard bɔ a tɛgɛ la a fɔ nin ma ko brassard nin fana taille caman de b'a la denmisɛnnin o juru bɛ y'a dama n'an ko dɔ jiri fitini ta ka daminɛ san kelen fo ka taa san san tan ɲɔgɔnna la donc ni o ye makɔrɔba ta ye mais dɔ fana bɛ yen min ka bon nin yɛrɛ ye parce que mɔgɔw bonya tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen o ye mɔgɔ belebelebaw parce que faut que bɛɛ n'a ta ye don ni mɔgɔ min eh, bolo ye fitini ye n'i ye belebeleba don a la a bɛ fu d'i ma o de y'a to tension ta ka gɛlɛn mɔgɔ bɛɛ la ko baara nɔgɔman don alors que baara nɔgɔman tɛ ni mɔgɔ min fana bolo ka bon n'i ye fitinin don a ma appareil bɛ mesure min d'i ma o fana tɛ tiɲɛ ye o fana ye fu ye donc bɛɛ n'i bɛrɛma ta don i bɛ banabaatɔ nana i b'a lajɛ de a bolo ni appareil min bɛ bɛn i b'o ta k'o siri a bolo la donc Sikaso yan nin appareil camanba b'an bolo an bɛ se ka den tension ta depuis a wolola don min fo ka taa bila mɔgɔ belebeleba hali minnu ye 200 kilos 300 kilos donc o fɛnw b'an bolo nin modèle camanba de b'an bolo a fitinin bɛ yen a moyen bɛ yen a belebeleba bɛ yen a bɛɛ la belebeleba fana bɛ yen ok n b'a dɔn a bɛna faamuyali belebele sɔrɔ nin na dɔgɔtɔrɔ an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkali ye toujours mm-hmm. eh, ne ko mm-hmm. hypertension mm-hmm. a bɛ lajɛ cogo di mɔgɔ la comme ni tubabu b'a fɔ comment faire le diagnostic ah, i ka nin kuma ye nin de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye effectivement hypertension a diagnostic eh, a ka gɛlɛn parce que maa caman bɛ yen an bɛ mɔgɔ yaala yaala la hali dugu kɔnɔ mhm. yaala sugu kɔnɔ dɔrɔn ka sin ka na ka brassard siri i bolo la ten dɔrɔn ka sin k'a fɔ i tension ye tan ni seegin ani kɔnɔntɔn tan ni duuru kɔnɔntɔn mhm. mais o t'a cogoya ye mhm. eh, aw ye ja min lajɛ sisan i yɛrɛ y'a ye hypertension a bɛ lajɛ ni appareil de ye n'a bɛ f'o ma ko brassard o appareil fana normes de b'o la n'a fɔra normes o kɔrɔ de y'a ye dɔw bɛ yen eh, olu yamaruyalen don olu de valeur ka ɲi a bɛ komi i yɛrɛ b'a dɔn marché bɛ cogo min sisan contrefaçon bɛ fan bɛɛ donc i bɛ fɛn kelen bɔ i b'a sɔrɔ a ɲɔgɔnna kɛmɛ bɛ sugu kɔnɔ mais appareil dɔgɔtɔrɔw de fana ta bɛ yen a bɛ f'o ma ko norme bɛ valeur appareil minnu na komi minnu a ye minnu ja jira sisan a bɛ lajɛ n'o ye wa appareil fɔlɔ a bɛ f'o de ma ko tensiomètre tensiomètre donc Eh, modèle caman de don ah. dɔ bɛ yen o ye manuel mhm. manuel de y'a ye i b'a siri banabaatɔ bolo la mhm. dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a pɔnpe k'a pɔnpe k'a pɔnpe mhm. ka sɔrɔ ka n ka nin fɛn filɛ i b'o don i tulo la n'i ye nin don i tulo la donc n'a ye chiffre fɔlɔ min bɔ o ye joli contraction ye a bɛ f'o ma ko systole o ye chiffre fɔlɔ ye i b'a sɔrɔ en général o bɛ se ka kɛ tan ni fila tan ni saba ka taa tan ni naani donc n'a ye chiffre filanan min bɔ o ye dusukun lafiyatɔ la ye a bɛ f'o ma ko diastole donc o bɛ se ka kɛ en général chiffre filanan in o ye chiffre fɔlɔ in tilalen ye ni fila ye souvent ka kelen fara a kan maintenant appareil électronique fana bɛ yen a bɛ f'o ma ko moniteur a y'o jira aw ka a y'o dɔ foto ta sisan o ye dɔgɔtɔrɔsow ta ye ni banabaatɔ minnu dalen don i bɛ se k'a siri olu bolo la i yɛrɛ bɛ se k'a programmer i b'a fɔ appareil donc miniti n b'a fɛ miniti tan o miniti tan i bɛ tansɔn ta ka jaabi sɛbɛn o la dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ a tigi ni fura min ka kan maintenant tansɔnmɛtiri kuraw fana bɔra hali braceletlamanw bɛ sisan mɔgɔw b'a siri bolo la dɔrɔn i b'a siri bolo la komi mɔnturu mɛ fo n ka a fɔ jama ye inconvénient fila de b'o la o bracelet inconvénient ye mun n'i y'a siri fo sanfɛ a bɛ tansɔn fu d'i ma n'i y'a siri fo duguma fana a bɛ tansɔn fu d'i ma dɔnku kɛcogo de b'a la hali n'a ma ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a la c'est ça siri cogo de b'a la donc hali n'a ma ɲɛ mɔgɔ minnu b'o san a ka kan i ka se n'a ye dɔgɔtɔrɔ fɛ minnu b'a baara dɔn i ka taa jira olu la olu ka fɛn ta ye appareil wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ se k'a jira ko hypertension mɔgɔw la a bɛ f'o ma ko holter ko mapa o ye appareil mun ye ni mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ siran a bɛ se ka kɛ bɛngali yɛrɛ n'a fɔra ko taa tarawele fɛ yen n'i da tabali sanfɛ mhm. ka fɛn siri bolo la dɔrɔn i b'a ye pɔp pɔp pɔp caman bɛ taa fo mugan na donc n'i y'a ta appareil la appareil b'a f'i ye ko mugan ani tan mɛ ne b'a dɔn mugan ni tan o tɛ tension ye mhm. o de bɛ dɔgɔtɔrɔ ni mɔgɔ gansan bɔ ɲɔgɔn na tension t'a la hali n'a appareil y'a bɔ sisan ko mugan sanfɛla ye mugan ye dugumana ye tan ye ne tɛ fura sɛbɛn i kun n b'i lakalime k'i rassurer ka sɔrɔ ka a ta tuguni n'a ma jigin sisan n'i y'a dɔn ko siran don appareil dɔ bɛ yen o de ye holter ye n b'o siri i bolo la o bɛ tansɔn ta tile kelen i bɛ taa si n'a ye so a b'a ta sɔgɔma dix heures fo sinikɛnɛ dix heures miniti tan duuru miniti tan duuru a bɛ tansɔn mesure kelen kɛ sɔgɔma miniti bi saba o miniti bi saba a bɛ tansɔn mesure kelen ta sufɛ pour que a kan'i ka sunɔgɔ tiɲɛ awɔ o la n'i nana sɔgɔma ne dɔgɔtɛri de b'o bɔ sisan k'o don ɔrdinatɛri la k'o kalan n'i y'o bɔ k'o kalan sisan i b'a sɔrɔ a ye mesure eh, kɛmɛ ɲɔgɔnna kɛ n'o mesure kɛmɛ na hali n'i nana ne ka biro la n'i tansɔn ye mugan ye Awɔ. ni appareil y'a jira ko i tansɔn ye tan ni fila ye so kɔnɔ fura tɛ sɛbɛn i kun o de bɛ dɔgɔtɔrɔ ni mɔgɔ gansanw bɔ ɲɔgɔn na donc a f'o ma ko holter o de ye appareil de référence yɛrɛ ye i bɔra sikaso yan o i taara bamakɔ i taara faransi hali n'i taara ameriki n'i taara o appareil de bɛ branché la o de ye appareil de référence yɛrɛ ye siga tɛ min yɛrɛ la quoi n bɛ min fana fɔ ka fara i ka kuma in kan n'i bɛ mɔgɔ tension ta il faut i k'a ta tacogo de fana b'a la f'a tigi ka da ka miniti tan tan duuru ɲɔgɔnna kɛ mugan na fo a bɛ se ka kɛ hali miniti bi saba a k'o kɛ lafiya la et puis n'i bɛna i tension ta i kana sigarɛti min n'i ye sigarɛti min ka na i tansɔn ta a bɛ yɛlɛ n'i bɛna i tansɔn ta hali kafe noir ka n'o ye n'i y'o min ka na o bɛɛ bɛ tansɔn yɛlɛ o nin tun bɛ ɲininkali kɔnɔ mɛ ne yɛrɛ bɛ bolo awɔ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali belebele sɔrɔ a la mɛ dɔgɔtɔrɔ ne ko tansɔn yɛrɛ nɔrɔmali ye juma ye aa wayi nin ye kuma gɛlɛman ye tansɔn nɔrɔmali normalement ni n ye i tansɔn ta sisan ubiyɛn tanpɛrɛmali a kan ka kɛ tan ni fila ani kɔnɔntɔn o ye tension yɛrɛ normal ye sanfɛla ka kɛ tan fila ye dugumala ka kɛ kɔnɔntɔn ye mais a fɔ hypertension donc n'i ye normal fɔ dɔrɔn an bɛ na hyper la a fɔ ko hypertension n'o normal tɛmɛna sanfɛla tan naani n'o tɛmɛn'o kan dugumala ta kɔnɔntɔn n'o tɛmɛn'o kan a bɛ fɔ o ma ko hypertension o kɔrɔ ye ko tension b'i la n'i m'a faamu n bɛ segin a kan a walawala dɔɔni pour que filɛlikɛbagaw k'a faamu filɛlikɛla pour que a k'a faamu sisan mhm. tension normal n'i y'a fɔ tension de ye joli bɛ boli pression min na mɔgɔ farikolo kɔnɔ mhm. n'i y'o normal n'i y'a mesurer sisan mhm. a kan ka kɛ tan ni fila ani kɔnɔntɔn o ye mɔgɔ normal ye a man ka tɛmɛ o kan mais n'a sera sisan tan ni naani ani euh, kɔnɔntɔn n'a tɛmɛna tan ni naani kan sanfɛla ka dugumala tɛmɛ kɔnɔntɔn kan o kɔrɔ ye ko hypertension b'i la donc hypertension ye mais maintenant o hypertension mɔgɔ gansan ani diabète bɛ mɔgɔ minnu na olu ta tɛ kelen ni diabète bɛ mɔgɔ minnu na olu ta ka kan ka jigin ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw ta kan parce que ni diabète b'i la tension kan ka kɛ tan ni saba ani seegin a man ka tɛmɛ o kan n'a tɛmɛna o kan kɔrɔ ye ko tension b'i la. ok docteur o diyara an ye an ka ɲininkali duurunan an bɛ fɛ k'e ɲininka a kɔlɔlɔ yɛrɛ ye jumɛn ye tension kɔlɔlɔ ye jumɛn de n'u b'a wele ko conséquence a ye tension conséquence o ka ca i yɛrɛ dontɔla i bɛnna n'a ye n ye dɔw ye walayi fankelen salen i bɛ sɛgɛsɛgɛ ka na donc tension kɔlɔlɔ minnu b'a la n bɛna n da don olu la complication caman de b'a la a fɔlɔ fɔlɔ o ye cœur ye o cœur in fɔlɔ ye mun ye a bɛ se ka crise cardiaque lase mɔgɔ ma a bɛ se ka crise cardiaque lase mɔgɔ ma crise cardiaque de ye tension le fait que tension bɛ yɛlɛ kosɛbɛ n'a tɛ furakɛ a bɛ se ka cœur boucher donc ka joli sira boucher ka sin ka fiɲɛ tigɛ la ten o bana ye min ye o bɛ mɔgɔ min faga san yɛrɛ kɔnɔ sikaso yɛrɛ mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ an t'a da dɔn non seulement a bana a kasara ka ca a furakɛli ka gɛlɛn parce que a waribɔ ka ca e cœur in ta tɛmɛnen kɔfɛ fɛn dɔ bɛ yen ko avc avc de ye bamanan aw yɛrɛ ka kuma ko tension y'a bin n'a fɔ ko accident vasculaire cérébral hali kunu n ye émission dɔ ko wala ORTM la Bamakɔ a fɔ o de ma ko avc o ye tension kasara dɔ ye o avc ye min ye ni tension yɛlɛla fo ka tɛmɛ a dan kan joli bɛ se ka jigin i kunkolo kɔnɔ i b'a ye a tigi fankelen bɛ sa hmm. ni fankelen sara fana i kɛlen ye mɔgɔtɔ ye solution t'o la an kɔni bɛ massage ni fɛn kɛ pour que a ka na normal la hmm. mais a ka gɛlɛn hmm. a tigi ka fɛn ka na normal comme y'a kɛ mɔgɔ kɔrɔ ye o AVC in a complication wɛrɛ fana bɛ yen i bɛ sin ka mɔgɔ dɔ ye i n'a tigi tun bɛ kuma a tigi da bɛ sin ka minɛ ten wa i bɛ kɛ bobo ye i yɛrɛ bɛ kuma kɔrɔlen mais tension b'i bin ka sin k'i kɛ bobo ye ten o y'a complication dɔ ye a complication wɛrɛ bɛ yen fɛn ta fan yɛrɛ la a bɛ se ka artériopathe dɛmɛ n'o ye sen dimi fɛn ye a bɛ sen fana joli siraw conséquence f'i sen bɛ yɛrɛ bɛ se ka na tigɛ ni sen nana fin sisan n'a fɔ ma ko ischémie gangrène joli tɛ circuler sen na bamanan fura t'o la dɔgɔtɔrɔ fura t'o la sen bɛ tigɛ o y'a complication dɔ ye maintenant o ye dusukun ta yɔrɔ ye maintenant rein fana ta yɔrɔ bɛ yen Rein ta ni tension yɛlɛla ka tɛmɛ dan kan k'a ma furakɛ ka ɲɛ a bɛ se ka problème de rein se mɔgɔ ma n'a fɔ o ma ko insuffisance rénale insuffisance rénale n y'a dɔn i y'o kɔni kuma mɛn dialyse dialyse o ye k'i rein problème ye bɛɛ b'a sɔrɔ tension yɛlɛla fo ka tɛmɛ dan kan a ma furakɛ ka ɲɛ a tigi sen bɛ funu ka ɲɛdaw tonton ka sen ton ɲɛgɛnɛ tɛ na bilen donc i tɛ se ka ɲɛgɛnɛ kɛ tile kɔnɔ n'i ka kan ka ɲɛgɛnɛ litiri fila litiri saba kɛ i b'a sɔrɔ tile kɔnɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ min kɛ a tɛ demi litiri bɔ donc solution foyi t'o la f'i ka na dialyse la k'i don machine na o dialyse fana o y'a damana bana ye o ye tension complication de ye tension complication wɛrɛ b'a la o ye ka mɔgɔ ɲɛ minɛ hali sɔgɔmada in na banabagatɔ dɔ dalen filɛ an ka a bɛ ɲɛ fana minɛ banabagatɔ yɛrɛ dalen filɛ dɔ dalen filɛ sɔgɔmada in na tension y'a a kirin kɛra u y'a ta ka na fankelen ma sa mais ɲɛ fila minɛna mɔgɔw bɛ kuma mais ɲɛ tɛ foyi la alors que mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ tɛ san bi naani ɲɔgɔn na donc o fana y'a complication dɔ ye mhm. donc complication caman caman de b'a la mhm. mais a gɛlɛma yɔrɔ saba ye n y'o fɔ sisan mhm. o ye rein ye ani ɲɛ ani cœur n'o ko côté ani eh, eh, ani ɲɛ donc complication wɛrɛw fana bɛ yen minnu mais y'a gɛlɛman o t'a la dɛ k'a fɔ ko tulo minɛra komi i y'a fɔ cogo min na ko da bɛ minɛ souvent a ye tulo t'a la mais mhm. n'i ye jateminɛ kɛ i mhm. bɛ to ni tension ye dɔw bɛ a b'i da jɛngɛ mhm. dɔ i bɛ mɔgɔ ye o da jɛngɛlen don o ye tension de ye bana wɛrɛ bɛ yen min bɛ se k'o kɛ mais a cause fɔlɔ fɔlɔ a bɛ fɔ o de ma ko paralysie faciale a bɛ se k'i da jɛngɛ a tila ka hali da minɛ i tɛ kuma bilen tulo t'a la mais a bɛ se ka kɛ o complication fɛn minnu a bɛ tension mɔgɔ minnu bi a bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kuma a tigi t'a mɛn kosɛbɛ dɔ bɛ se ka bɔ i ka fɛn na mais tulo t'a la. ok dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa ɲɛ ɛɛ an ka ɲininkali wɔɔrɔnan ne ko a bɛ traiter ka ban n'o b'a fɔ ko ka furakɛ ka ban pewu. an ka kan na i ka nin kuma in de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye ɔ n bɛ min fɔ jama ye bi ɔhɔn, hypertension ɔhɔn. fura b'a normaliser de a normaliser o de kɔrɔ ye bamanankan na i bɛ Fura fura b'a ta bila. a b'a bila norme na Mhm. k'i kisi kɛra. n ye kasara minnu fɔ ma dɛ Mhm. mais ka tension furakɛ ka ban pewu awɔ o fura tɛ dɔgɔtɔrɔ bolo o tɛ maa si bolo Hmm, bamanan fura t'o la tubabu fura t'o la parce que n b'a mɛn don o don arajo privéw la mɔgɔw bɛ kuma n bɛ tansɔn furakɛ ka ban n bɛ jabɛti furakɛ ka ban tansɔn ni jabɛti bɛɛ ye kelen tansɔn tɛ ban i b'i ka mɔgɔya bɛɛ kɛ n'a ye i kɔni bɛ se k'i ka mɔgɔya a tɛ mɔgɔ bali fɛn na i b'i ka mɔgɔya bɛɛ mɔgɔ bɛ n porofite yɛrɛ k'a fɔ i ye den dɔw bɛ wolo ni tansɔn a bɛ f'o ma ko ko secondaire den yɛrɛ bɛ wolo i b'a sɔrɔ kalo kelen tansɔn b'a la mais a bɛ balo fo san bi seegin san bi wolonwula tubabu dugu la a tɛ foyi tiɲɛ a ye mais f'i ka fura ta fura de tali jagoya mais k'a fɔ fura kɔni bɛ i kisi kasara tɔɔrɔ ma mhm. mais ka fura ta ko tansɔn banna pewu mhm. o bɛ compté o koziw bɛ yen mhm. a bɛ f'o ma ko hypertension secondaire ni i bɛ dulɔ caman min sisan n bɛ exemple dɔ ta o fana y'a kozi dɔ ye n ma da mɔgɔw la tansɔn bɛ se ka yɛlɛ n'i ye dulɔ bila tansɔn b'i bila i b'a fɔ k'i ka tansɔn banna mais parce que i ye dulɔ de bila mhm. o y'a kosi dɔ ye fɛn wɛrɛw fana bɛ yen minnu bɛ morphine dɔrɔguw ni fɛn ninnu o kosi dɔw bɛ yen f'o ma ko hypertension secondaire souvent o dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kansɛriw ni fɛnw mhm. ou bien i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a kɛri mhm. tɛ marché kɛri bɛ eh, eh, pili an bɛ pili minnu jɔ mɔgɔw kɛri la ni kɛri fanga jiginna pewu pewu k'a tɛ marché donc pour que dusukun k'a yɛrɛ lafiya a bɛ tansɔn yɛlɛ normalement n'i ye pili kɛ kɛri la sisan ni kɛri nana normalement la tansɔn bɛ tunun o ye o ye damadɔni bɛ yen minnu bɛ furakɛ ka ban mais tansɔn yɛrɛ yɛrɛ ko joli sira dɛsɛra ni cayara joli sira yɛrɛ rétrécira hypertension y'i minɛ o bɛ k'i kɔrɔla hypertension y'i minɛ i b'i ka mɔgɔya bɛɛ kɛ furata la fura foyi tɛ yen min bɛ se k'o ban hali an minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye ni tansɔn b'an na an bɛ fura de ta an bɛ fura ta fura fana fura b'a la n'an mhm. ko fura talen gɛrɛ fura b'a la tubabu fura b'a la fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ sisan yɛrɛ baara nɔgɔyara mhm. médecine développera fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fura wɔɔrɔ duuru wolonwula sisan i b'a mhm. sɔrɔ furakisɛ kisɛ kelen fura saba naani eh, eh, ɲagaminen don ɲɔgɔn na i bɛ wuli ka kelen ta sɔgɔma dɔrɔn o y'a bannen ye aa dɔgɔtɔrɔ e bɛ ka bana in gɛlɛya n'a fɛn fɔ cogo min na aa kɔmi an ka jɛmukan bɛna se a laban yɔrɔ ma ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn b'e bolo ka di maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sikasokaw fana ladilikan min bɛ ne fɛ k'a fɔ jama ye an b'an yɛrɛ tanga tension bɛ kunbɛn de kunna o kunbɛnni fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye ka sport kɛ hali e min yɛrɛ filɛ n t'a dɔn n'i bɛ sport kɛ faba taama waye f'i ka taama fo sport ye jagoya de ye n'i b'a fɛ k'i kisi tansɔn dɔrɔn tɛ dɛ bana caman bɛ yen o fɔlɔ o ye sport ye donc a f'o ma ko sédentarité fo ka sigiyɔrɔ kelen in k'o dabila ka kɔnɔ fa dibisogo ni boisson dɔrɔn k'i sigi ka te min fo k'o dabila fo bɛɛ ka sport kɛ filanan ye min o ye Eh, an ka dɔ bɔ bonya na parce que ni mɔgɔ minnu ka bon mhm. fakitɛriw fana b'a la ko ma fɔ obésité mhm. o fana bɛ dɔ fara hypertension kan mhm. o ye ka dɔ bɔ la sabanan an tɛ se ka kuma n'an ma dɔ fɔ an ka badenmaw ye o ye kɔgɔ ye ani maji an tɛ ne min yɛrɛ min filɛ an bɛɛ b'o de dun tile kɔnɔ or normalement mɔgɔ kan ka kɔgɔ garamu duuru de dun tile kɔnɔ o kuma in nafaba b'o la dɛ garamu duuru garamu wɔɔrɔ i man ka tɛmɛ o kan alors que an bɛ an ka musow bɛ nan minnu tobi u bɛ najini de ta k'a fili nan na ka tila ka kɔgɔ ta k'a k'a la ten mhm. donc o de y'a to n'i y'a jateminɛ fɔlɔfɔlɔ tension tun man ca burusi kɔnɔ mais sisan an bɛɛ bɛ hakɛ kelen na mhm. donc o bɛ ka dɔ bɔ kɔgɔ dunba fana na donc o fana ye caman ye fɛn wɛrɛw fana bɛ yen a f'o ma ko stress mhm. n t'a dɔn n'i bɛ stress ye bɔ bamanankan tuma bɛɛ i jatigɛ o bɛ tension bila mɔgɔ la dɔ kan ka bɔ stress la dɔnku fɛn minnu bɛ dɔ bɔ stress la i yɛrɛ b'a jateminɛ fɛn minnu b'i stresser i bɛ dɔ bɔ olu la fɛn wɛrɛw fana bɛ yen minnu b'a la a f'o ma ko cause héréditaire en général ni tansɔn b'i fa la ou bien a b'i ba la a ka ca a la fɛ tansɔn bɛ se k'i yɛrɛ minɛ dɔnku o fana tana o bɛ n'i b'a dɔn ko tansɔn b'i fa la sisan i b'i yɛrɛ si la i i b'i yɛrɛ tanga fɛn caman na i bɛ dɔ bɔ kɔgɔdun na i b'i ka sport kɛ i bɛ jatigɛw dabila mankanw hali bruitw o bɛɛ bɛ tansɔn yɛlɛn n'i y'a jateminɛ tubabuw y'ankɛtiw kɛ mɔgɔ minnu bɛ sigi duguba kɔnɔ ani siradaw la ani mɔgɔ minnu bɛ kungo kɔnɔ ɔ tansɔnw tɛ kelen ye mɔgɔ minnu bɛ mankan na tuma bɛɛ o tansɔn tansɔn ka teli k'o minɛ ka tɛmɛ mɔgɔ min tɛ fɛn sanfɛ donc o fɛnw caman caman caman de bɛ yen sigarɛti fana nin b'o la sigarɛti b'o la alikɔli b'o la man nin b'o la donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ tanga nin bɛɛ de ma donc mais a fɛn fɔlɔfɔlɔ o ye ka sport kɛ sport in tɛmɛnen kɔfɛ ani k'i yɛrɛ lajɛ n'i sera si hakɛ ma kana f'i ka bana bɛ kunbɛn de mɛ n y'a fɔ a don dɔ tele la n ko maliyɛn tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la n'a ma bana ɔ waati dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ lajɛ k'a f'o ma ko mɛsɛn fa ye sɛbɛnɛrɛ kɛ wari t'an bolo mɛ yɛrɛ tɛ an bɛ siran furakɛ ɲɛ cogo min a furakɛli da gɛlɛ ka soma mali la n y'o fɔ dɛ n ye dugu caman kɛ mali furakɛli ka nɔgɔn ni dafe dugu caman ye asa ko ninnu filɛ i bɛ taa yɔrɔ dɔ bɛ yen aw bɛ se aw bɛ bi wɔɔrɔ sara i bɛ kɛmɛ sara i b'i yɛrɛ lajɛ i t'o ye dugu si la ni mali tɛ dɔnku aw kana siran aw kana siran dɔgɔtɔrɔso ɲɛ n m'a fɔ n ko bamanan bara furaw tɛ yen dɛ mɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ epi siyansi tubabu bana tubabu fura yɛrɛ tɛ yan bɛɛ ye jiriw ni fɛnw de an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ mɛ ni tansɔn b'i la min bɛ fɔ ka gɛlɛya i k'i ka fura ta ɲɛma i ka taa dɔgɔtɔrɔ fɛ yen hali n'a ma ɲɛ i b'i ka bamanan fura min o k'a sɔrɔ tubabu fura i y'o ta fɔlɔ i ye a yamaruya ɲini i ka dɔgɔtɔrɔ fɛ k'a f'i k'a ta. Ɛɛ, dɔgɔtɔrɔ kumakan laban na komi jɛmukan sera a kuncɛyɔrɔ ma Ouais. ni kumakan b'i bolo k'a fɔ jama ye n'a sɔrɔla an da ma se min ma ɲininkaliw la Ouais. ani folikan laban donc an bɛ kɛnɛ bila Bon, ne hakili la an ye fɛn bɛɛ ɲɛfɔ ka ka ban sisan. N bɛ min fɔ jama ye sisan, an kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la yan, an bɛ yan mɔgɔ de kama. Awɔ. n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna dɔgɔtɔrɔba tɛ banabagatɔ de b'i bolo donc mɔgɔw kana siran n ka numéro de téléphone b'aw bolo 24 sur 24 n'i y'an wele an b'i laminɛ dɔgɔtɔrɔ caman yɛrɛ bɛ yen dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u tɛ fɛn lajɛ donc an bɛ numéro di donc n'i ye numéro n ka numéro o ye 74 49 85 92 n bɛ segin a kan tuguni 74 49 85 92 ni e b'a fɛ ka faamuyali fɛn fɛn sɔrɔ hypertension kan hali banabagatɔ gansan n'i ye n wele ka n ɲininka n b'i jaabi an bɛ bɛɛ jaabi an bɛ yan olu de kama d'accord n b'a dɔn jama bɛna faamuyali belebele sɔrɔ nin na dɔgɔtɔrɔ ka numéro bɛna tɛmɛ jabaranin dugumaraw la a bɛ se ka numéro ta donc euh, donc euh, n ka baarakɛyɔrɔ fana o ye sikaso hôpital de sikaso hôpital de sikaso sikaso dɔgɔtɔrɔsoba service de cardiologie docteur abdoulaye kisiman tarawele d'accord docteur abdoulaye kisiman tarawele hôpital de sikaso service de cardiologie d'accord comme n y'a f'i ye cogo min bi ta ye hypertension ye mais an bɛ yan o de kama n'i mago bɛ bana wɛrɛ la i bɛ